Bhur gcéad fáilte chuig Páirc Uí Mhórdha i bPort Laoise. Chuile dhuine ag súil leis an gcluiche idir Caisleán an Bharraigh agus na Crócaigh, Cill Airne, cluiche leathcheannais peile na hÉireann i gcraobh chlub AIB. Agus na foirne faoi réir Colm Cooper é féin agus Súil go mbeidh daoine mar sin níos fearr ná sna cluichí ceannais sna blianta atá caite agus Caisleán an Bharraigh, ar ndóigh, ag súil lena gcéad chluiche ceannais a bhaint amach. Anois ag tosaí leis na foirne agus Mistéalaigh Chaisleán an Bharraigh, tádar sásta dul leis an gcúigear déag céanna a thosaigh Cluiche Ceannais Chonnachta i gcoinne Naomh Bríd. Dhá bhliain déag atá caite ag Ciarán Naughton mar chúl báire le curaidh Mhaigh Eo agus imreoidh caiptín na foirne Donie Newcombe le taobh imreoir idirchontae Mhaigh Eo Tom Cunniffe sa líne lánchúil. Ger McDonagh agus Barry Moran a bheas i bpáirtíocht le chéile i lár na páirce agus in ainneoin amhras a bheith faoi aclaíocht Richie Feeney, tá sé ainmnithe mar leaththosach ar chlé agus i gcluiche ceannais Chonnachta d'éirigh leis an líne lántosach, Danny Kirby, Neil Douglas agus Tom King, dó a naoi a scóráil eatarthu, an bhfaighidh siad an deis a bheith chomh cruinn inniu. Tá dhá athrú déanta ar fhoireann Chrócaigh Chill Airne a fuair an ceann is fearr ar an gCreatalach i gcluiche ceannais na Mumhan. Tá David O'Leary roghnaithe mar uimhir a cúig in ionad Luke Quinn Agus ina theannta siúd, sa líne leathchúil, beidh Eoin Brosnan agus Kieran Ward. Níl ach cúig chúl i naoi gcluiche craoibhe scaoilte isteach ag David Moloney agus a líne lánchúil agus tá de l'aird chuile áit sa lár na páirce le caiptín na foirne Ambrose O'Donovan agus Johnny Buckley. Chun tosaigh, athrú amháin eile, sa líne lántosach le Shane Doolan ainmnithe in ionad Gavin O'Shea agus lena thaobh siúd beirt a bheas na Crócaigh ag súil atá in ardréim inniu, Kieran O'Leary agus gaiscíoch na Ríochta, Colm Gooch Cooper. Gach rud faoi réir agus anois beidh sé in am gan mhoill do Amhrán na bhFiann. Arsáilte seachtainí Amhrán na bhFiann.

Tá muid réidh mar sin tús a chur leis an aicsean anseo i bPáirc Uí Mhórdha agus muid ag súil le cluiche breá oscailte peile agus sin é Réiteoir an lae inniu, Cormac Reilly, Contae na Mí, a bhí i bhfeighil na feadóige Dé Domhnaigh seo caite don chluife i Roinn 2 den Sraith Náisiúnta Allianz idir Laois agus Contae Lú. Anois cheana féin, athruithe, timpeall na páirce, tá Richie Feeney imithe amach go dtí lár na páirce do Chaisleán an Bharraigh agus beidh Aodán ag coinneáil súil ar na hathruithe eile mar tá a fhios ag chuile dhuine beo atá anseo nach mbeidh an cúigear déag ag tosaí ins an áit atádar roghnaithe. Cóir na gaoithe i bhfábhar Chaisleán an Bharraigh ins an chéad leath seo. An chéad ceann tógtha go húdarásach san aer ag Johnny Buckley ag iarraidh na Crócaigh a chur ar an ionsaí ach an ceann sin ruainne beag scaoilte agus deis luath sa gcluiche anois ag Caisleán an Bharraigh seilbh a fháil. Taithí iomlán nua go fhormhór, bhuel go chuile dhuine beo ar fhoireann Chaisleán an Bharraigh, an chéad cluiche leathcheannais acu. Ó 1994 agus, ar ndóigh, ní raibh duine ná deoraí dóibh siúd ag imirt an t-am sin fiche bliain ó shin. Pasáilte amach ag Ray O'Malley. Ceann sin ruainne beag scaoilte ach tá sé acu go fóill agus paisín beag deas ruainne beag ró-ard agus glanta suas ag Shane Doolan, ainmnithe sa chúinne ach, cinnte, Níl sé ag imirt istigh ann. Yeah, tá sé ag imeacht ana-dhoimhin ar fad agus Tom Cuniffe anois ag piocadh suas Colm Gooch Cooper so beidh sé an-shuimiúil anois an coimhlint eatarthu san a fheiscint inniu ach tá na coinníollacha an-mhaith anso chun caide agus ba cheart go mbeadh cluiche maith oscailte againn. Anois an ceann sin glanta amach ag Aidan Walsh do.

Ana-phointe ansan aige Barry Moran, ghluaiseadar an chaid ana-dheas ón líne leathchúil ansan suas na páirce agus ana-chríoch ansan aige Barry Moran ag taispeáint ana-cheannasaíocht.
Agus an ceann sin gnóite ar ais arís ag Caisleán an Bharraigh agus b'fhéidir seans eile ag Aidan Walsh dóibh. Agus tá sé fós ag Aidan Walsh agus tá pointe eile faighte acu agus beagnach seans acu ar chúl ach, bhuel, sin dhá phointe an-sciobthaí faighte ag Caisleán an Bharraigh. Yeah agus na Crócaigh ina gcodladh suas go dtí seo. Kieran Ward ansan ana-mhall ar fad ag imeacht síos ar an gcaid agus caithfidh siad níos mó, bheith níos tíogartha ná mar atá siad suas go dtí seo. Ní bheidh faic bog anso acu inniu. An bhris pioctha suas ansan anois aige Alan O'Sullivan. Beidh ról fíorthábhachtach aige sin inniu timpeall lár an ghoirt. Tá sé an-mhaith san aer ach brisíodh ar chomh maith.
Tús maith leis an gcluiche agus na Crócaigh ag iarraidh. rud eicínt a dhéanamh le Brian Looney agus anois ceann ard ó O'Leary agus b'in an chéad ceann curtha thar an trasnán ag na Crócaigh agus tá an chéad deis ag Kieran O'Leary sa gcluiche agus má tá sé ag spáint go bhfuil sé cruinn leis. Yeah agus spás á fháilt aiges na tosaithe ón dá thaobh ansan, an-chuid spáis fachta aige Brian Looney, bhí am aige féachaint suas agus caid deas íseal isteach go dtí Kieran O'Leary agus é fhéin agus Gooch ag imirt istigh sa líne lántosach agus iad go leor spás os a gcomhair amach, so beidh sé an-dheacair ansan istigh ar Alan Feeney agus ar Tom Cunniff. Ó bhuel, an ghrian an-láidir thíos anseo. Sin an Earl Noel O'Leary a bhí ansin ar feadh soicind, ach an ceann seo tiocfaidh suas ag na Crócaigh, Johnny Buckley. Pointe aige, buaite ar ais go hálainn ansin ag Ger McDonagh. Ach arís, cé go raibh seilbh na liathróide gnóite ar ais ag Caisleán a' Bharraigh, tá sé tugtha uathu go bog do na Crócaigh agus ní féidir leat é sin a dhéanamh leis an gcúlú siar, Alan O'Sullivan. Passing. fada amach ar an gcliathán uaidh siúd agus anois Daithí Casey agus an ceann seo seachas tá seans iontach anseo anois ag na Crócaigh ó an liathróid curtha thar an trasnán ach i ndáiríre bhí seans ansin ag Fionn Fitzgerald.
Fitzgerald a tháinig aníos ón líne lánchúil. Yeah, ruathar an-mhaith ansin ag Fionn Fitzgerald agus piocadh amach go deas é ach b'fhéidir go raibh sé níos fearr aige an caid a chur trasna an chúil ansan. Bhí fear istigh ina aonar ana ruathar ar fad aige Fionn. Caithfidh mé a rá, tús iontach spleodrach oscailte leis an gcluiche atá. Neil Douglas Chaisleán a' Bharraigh imithe thíos ina scraiste i ngar dúinn anseo thuas os ár gcomhair agus tá sé suimiúil an bhfaca muid aon bhuille ansin ach leanann muid orainn leis an imirt ag cúlú siar ansin Ciaran Ward ach tá an Réiteoir Cormac Reilly. Yeah, buille, buille déanach ansan ar Neil Douglas. Is dóigh liom go bhfuair sé seat de ghualainn isteach san aghaidh ach tá sé, tá sé ceart go leor chun leanúint ar aghaidh.
Kieran Ward faoi bhrú. Agus ag cúlú siar anois go dtí Fionn Fitzgerald a fuair an pointe álainn sin nóiméad ó shin ach an-ghar dá líne cúil féin ach éiríonn leis a chúl báire David Maloney a phiocadh amach agus anois Eoin Brosnan, mar atá déanta le blianta aige, ag tíocht amach go cumasach láidir ón líne leathchúil. Ciceáilte ar aghaidh, an ceann sin thar a bheith scaoilte agus an tseilbh tugtha ar ais ag na Crócaigh go Chaisleán a' Bharraigh. Yeah agus is féidir leat an-chuid cluichí dúshlánacha a imirt is dócha, Gary, ach you know tá sé deacair babhtaí tar éis na Nollag teacht suas chun luas agus an cumas san ar chuid dos na himreoirí, you know níl siad ag tógaint na roghanna, ceart ag an am ceart agus ach é sin ráite tá cluiche an-oscailte, cluiche an-mhaith againn suas go dtí seo. Neil Douglas. Fís maith uaidh siúd fada go dtí an captaen Donie Newcombe. Newcombe anois pasáilte isteach ach faigheann Newcombe an darna seilbh ní uaithe. Tá sé buaite ar ais ag na Crócaigh agus ag Ambrose O'Donovan. Breá sásta an liathróid a scaipeadh thart anois go dtí Buckley.
Yeah, agus tá sé suimiúil na tacticí a fheiscint ón dá thaobh. Tá na Mistéalaigh sásta brú suas, brú a chur ar cúlaithe na gCrócaigh ag teacht amach ach tá an-chuid spáis os comhair na cúlaithe istigh anois más féidir leo an tseilbh a chur isteach go dtí leithéidí Gooch. Bhuel, tá seans anseo anois ag na Crócaigh cinnte más féidir. Leo rud eicínt a chruthú anseo. Seans eile ag O'Leary blocáilte síos agus ar deireadh, bhuel, cé atá ann i ndáiríre ach Cooper agus go héasca ó Cholm Cooper thar an trasnán ach bhí seans eile ar chúl ag na Crócaigh. Bhí seans ansin agus tá an-chuid spáis ar fad os comhair na cúlaithe ansin ós na Caisleán an Bharraigh agus beidh sé deacair dóibh má leanann na teaicticí seo. Is dócha, fhéadfá a rá, gur. cí ana chróga iad i ndáiríre mar tá siad amach duine ar dhuine ansan agus níl aon sweeper ná aon rud mar sin so más féidir leis na Crócaigh caideanna tapaidh a chur isteach is dóigh liom go bhfuil, beidh cúpla deis ar báidí acu.
Agus théis do Chaisleán an Bharraigh an chéad dhá phointe den chluiche a aimsiú, trí cinn as a chéile anois faighte ag na Crócaigh, cad is féidir le seaimpíní Chonnachta a dhéanamh? Tom King, ceann sin an-scaoilte arís agus tógtha ag Mike Maloney. Na Crócaigh breá sásta pasannaí gearra a chur i dtoll a chéile, an liathróid a oibriú amach as an líne cosanta agus faigheann siad cic saor as freisin. Yeah agus an cuma ar an scéal go bhfuil Barry Moran imithe isteach anois mar lán tosach agus tá Eoin Brosnan á leanúint so beidh sé sin an-shuimiúil chomh maith.
Tógtha suas anois ag Dáithí Casey agus tá sé in ann an ceann a chur síos sa taobh líne. Ruainne beag scaoilte tógtha suas ag Donie Newcombe faoi bhrú in ann an pas a chur siar uaidh agus feall déanta ar deireadh ag Ger McDonagh. Saor sciopthaí tógtha uaidh siúd ach ní raibh an réiteoir sásta le rud eicínt agus tá cic saor isteach bronnta aige ar na Crócaigh. Tógtha sciopthaí ag Cooper. Ag cuartú roinnt gluaiseachta taobh istigh. An ceann sin ruainne beag rófhada uaidh siúd agus tá an liathróid imithe amach. Ach arís, Gary ansan, bhí an-chuid spáis os comhair chúl Chaisleán an Bharraigh agus dá mbeadh an caid san faighte aige, Kieran O'Leary, bheadh deis aige ar chúl fiú amháin.
Nach naoi nóiméad caite mar sin sa chéad leath. Na Crócaigh trí phointe, Caisleán an Bharraigh dhá phointe. An ceann sin tugtha suas ach caillte ag Neil Douglas ach anois seo é Richie Feeney. An ceann sin scaoilte i dtreo leis geansaí dearga ag briseadh amach agus is é Fionn Fitzgerald atá i mbun seilbhe, Shane Doolan. An liathróid feicthe aige féin ar nós na haoire agus anois Moloney. Pasín deas i mbun gluaiseachta amach, ní éireoidh leis ach an rud í a phiocadh amach ach b'fhéidir go n-oibreoidh sé amach go fóill do na Crócaigh agus anois O'Leary isteach sa spás go dtí Brian Looney. Pasín beag deas. Seo é O'Leary. Cooper. Dul sa treo mícheart tá an Gooch faoi láthair agus an bhfuil feall déanta air? Tá feall déanta ag Aidan Walsh ar Colm Cooper. Go leor leor spáis anois amuigh anseo ar an gcliathán. O'Leary siar ar deireadh. O'Sullivan go leor airde leis an gcic. An bhfuil sé cruinn ó tá cic Alan O'Sullivan cruinn agus d'oibrigh siad an ceann sin go han-mhaith. Sea d'oibrigh siad suas na páirce é agus Luke Quinn atá tagtha isteach ansan, chuir sé an chaid sall go dtí Alan O'Sullivan agus thóg sé a phointe go deas. Ach arís, ní raibh mórán brú air nuair a bhí sé ag tógaint an chic agus caithfidh cúlaithe Mistéalaigh Chaisleán an Bharraigh a bheith i bhfad níos déine ná san.
Tugtha suas anois ag Barry Moran. Neil Lydon ag cuartú roinnt spás ach níl cosantóirí na gCrócach ag iarraidh an spás sin a thabhairt dóibh. Tá dul orthu siar ach siar le dul chun tosaigh agus uaireanta oibríonn sé sin ar do shon. An lánchúlaí O'Reilly agus an ceann sin amach i dtreo Danny Kirby, go leor leor airde leis an gcic uaidh siúd agus tá an brat bán ardaithe. Scór do Danny Kirby. Scór a bhí ag teastáil go géar ó Chaisleán an Bharraigh. Sea an ghaoth leo is dócha agus caithfidh siad b'fhéidir imeacht isteach cúpla pointe suas ach na tosaithe an-chruinn ón dá thaobh suas go dtí seo agus tréis 11 nóimeat ansan trí phointe aige Caisleán an Bharraigh, ceithre phointe aige sna Crócaigh agus cluiche an-mhaith ar fad againn. agus chuile scór ón imirt, rud atá suntasach freisin. Ceann sin briste síos go maith ag Aidan Walsh agus seilbh na liathróide faighte ag Neil Douglas. Anois tá an ghluaiseacht go maith taobh istigh. Neil Lydon ag iarraidh go gcabhródh an ghaoth leis agus an bhfanfaidh an liathróid istigh. Ní dhéanfaidh agus an ceann sin imithe amach ar fóraoil.
Yeah agus gan mórán feiscthe againn is dócha ag éirí do leithéidí Richie Feeney suas go dtí seo iad ag cimeád súil ghéar ar cuid acu amuigh ansan agus fiú amháin Barry Moran níl puinn feiscthe againn dó, tá sé fós istigh in aice leis i mbéal an chúil ach Eoin Brosnan ag cimeád súil air siúd.
Ceann sin an-ghar don taobhlíne agus rófhada buailte ansin ag David Moloney. Ní bheidh sé féin sásta leis an gcic agus Danny Kirby ag scaipeadh i dtreo na himeartha. Agus is é Barry Moran anois atá in ann an ceann seo a ghlacadh. Siar anois go dtí Ray O'Malley. Dhá phointe faighte aige sa chraobh. Aidan Walsh. Níl sé róshásta an fhreagracht a thógáil air féin. Douglas trasna. Na Mistéalaigh foighdeach go maith le Donie Newcombe. Iad ag cuartú roinnt gluaiseachta taobh istigh agus faoi dheireadh an modh díreach isteach i mbéal an chúil ach tá sé sin an-éasca go chosantóir ar bith agus b'fhéidir go raibh Caisleán an Bharraigh níos fearr an liathróid a choinneáil faoi sheilbh amuigh sa bpáirc. Yeah, siad ag coimeád seilbh ach níl aon roghanna acu nuair a fhéachann siad suas seachas Barry Moran agus ceann ard ansan agus

Baile an Doire agus Naomh Uinsinn ó Pháirc Esler. Tá sin beo tar éis an chluiche seo. Anois an ceann sin caite isteach ag Danny Kirby agus arís ar thóir Barry Moran atá siad ach tá seans ag Moran anseo a dhul isteach. Moran! Agus an ceann sin ciceáilte thar an trasnán ag an fear mór. Dhá phointe aige siúd inniu agus tá na foirne cothrom. Agus díreach tar éis dom é a rá níl aon seansanna cruthaithe acu ar chúl agus seans an-mhaith ansan aige Barry Moran nuair a chuaigh sé chun cinn. agus thóg sé a phointe, agus pointe tábhachtach is dócha. Istigh anois. Bhuel, bhí muid a rá mar lántosach agus Eoin Brosnan thiar dhá mharcáil siúd. Agus céard a cheapann tú faoi sin, Aodán? Ar chóir don té atá go hiondúil ina lánchúlaí fanacht thiar lánchúlaí nó an bpiocann tú suas d'fhear? Cad a dhéarfá? Is dóigh liom an aoirde atá aige Barry Moran. Ceapann siad b'fhéidir go mbeadh buntáiste mór aige san aer so is dóigh liom gur cinneadh maith é Eoin Brosnan a chur siar air mar tá sé an-láidir san aer é fhéinig.
David O'Leary, an-ghar dá chéile Brian Looney anois ag athrú treo na himeartha, spáint roinnt luais agus pasín beag ach briste amach ansin go hálainn. Beidh Caisleán an Bharraigh fós, Juha. na Crócaigh deis le Looney uair amháin eile ach níl mórán roghanna aige. Ní hé an oiread sin gluaiseachta atá taobh istigh, go leor imreoirí tarraingthe siar anois ag Caisleán a'Bharraigh ach fós féin is féidir le O'Donovan an phas a thabhairt uaidh anois chomh fada le Shane Doolan trasna na páirce. Iad ag iarraidh an imirt a threorú síos sa chúinne go dtí Alan O'Sullivan a bhfuil pointe amháin faighte aige sa gcluiche. Tá deis. álainn anseo aige agus tá an deis tapaithe aige. Ard scór ó Alan O'Sullivan. Dhá phointe anois aige sa gcluiche. Na Crócaigh ar ais chun tosaigh. Sea agus babhtaí ag féachaint ar na Crócaigh, cheapfá ná rabhadar ag imeacht in aon áit ach coimeádann siad seilbh i gcónaí. Tugann siad go dtí an fear san áit ceart é agus an babhta seo Alan O'Sullivan agus an dara pointe aimsithe aige siúd anois.
Ansin brúite ag Richie Feeney, triúr sa mullach air. Bhí Buckley istigh ann agus ar deireadh is féidir le an ceann sin a bheith glanta síos i dtreo an líne lántosach ach sin é Alan Feeney, deartháir le Richie, ag teacht amach do Chaisleán an Bharraigh faoi bhrú millteanach agus ar deireadh is é Colm Cooper a tháinig isteach. Ní dóigh liom go raibh tada róchontúirteach ann agus ní dóigh liom gur chóir tada a dhéanamh faoi.
Sin an-imirt ansan ó Alan Feeney mar dá mbeadh an caid san imithe isteach taobh thiar de, bhí cúl glan aige, Kieran O'Leary a bhí taobh thiar de. N'fheadar an raibh buille, bhí buille beag is dócha iad fá rá ansan arair. Tá Peadar, Peadar ag tufáil de thíos ag Caisleán an Bharraigh. Anois tá an ghaoth ag ardú aríst anseo. Cic saor isteach anois bronnta ar Chaisleán an Bharraigh agus le cóir na gaoithe tá sí láidir, ní mhór dóibh cúpla scór eile a aimsiú. Bhí leathshans ar feadh soicind ansin ag Neil Lydon ach chaill sé an tseilbh. Luke Quinn siar agus mar atádar á dhéanamh ó thús na himeartha, na Crócaigh sásta an liathróid a phasáil thart eatarthu i measc na gcosantóirí. Fitzgerald amach. Buckley faoi bhrú. Quinn siar. Agus ar deireadh socraíonn Brosnan a theacht amach leis an liathróid agus Fitzgerald arís anois. Chaith sin go hiontach. Seans nach bhfeileann sé an tosach agus tá cic saor bronnta ar Chaisleán an Bharraigh. Ana chosaint ansan ó Chaisleán an Bharraigh. Tá siad ag cur ana chuid brú ar chúlaithe na gCrócaigh ag teacht amach, rud nách raibh foirne ag déanamh suas go dtí seo i mbliana. Bhíodar sásta seasamh siar uatha agus b'fhéidir é sin an taictic is fearr.
Anois roinnt spás anois amuigh anseo ar an gcliathán ag Donie Newcombe. Isteach go deas. An spás cruthaithe ag Danny Kirby dó féin. Ar ais go dtí an lántosach, Neil Douglas blocáilte síos go sármhaith ansin ag Johnny Buckley, is dóigh liom.
Ach arís, an-bhrú ar fad ansan agus bhí an t-ádh leis saor-chic a dh'fháilt ansan ón réiteoir.
Johnny Buckley ar fheabhas ansin leis an mblocáil. Anois an ceann sin ard. Ach faigheann na Crócaigh an seilbh. O'Sullivan Paisín beag deas go dtí Cooper. Anois cad a dhéanfas stiúrthóir imeachtaí? Chonaic sé go raibh luas ag teacht anseo ó lár na páirce le O'Donovan ach na cosa tite ag Ambrose agus, bhuel, obair curtha orthu féin anseo agus ar deireadh tá seans ag Cooper, b'fhéidir, an bhfuil? Tá spás cruthaithe aige dó féin, seo é Cooper agus an liathróid curtha aige thar an trasnán. Ó tá sé chomh contúirteach ach an bhfuil sé gortaithe? an-imirt ar fad ansin ó Ambrose. Tar éis dó an liathróid a chailliúint, bhuaigh sé thar n-ais é, thug sé, chuaigh sé trasna go dtí Gooch agus n'fheadar an raibh sé a lorg cúl ansan, d'iarraidh chip beag a dhéanamh ar an gcúl báire ach tá gortú anois ag cur as do, is dóigh liom, a ghlúin. Ach an leibhéal scil a thaispeáin Gooch arís ansan, you know, tá sé ana-dheacair ar fad do Tom Cunniffe mar níl sé ag fáil puinn cosaint, na teaicticí atá acu ná brúigh suas agus ansan thá ana-chuid spás taobh thiar agus thá siad fear ar fhear thiar ansan agus is rud dainséarach é sin nuair athá leithéidí Kieran O'Leary agus go háirithe Gooch
Agus bhuel, beidh Noel O'Leary agus Vince Casey a' súil nach gcáillfidh siad Colm Cooper. Bhí sé go phribhléid agam bheith i bPáirc an Chrócaigh anuraidh don chluiche leathcheannais sin idir Ciarraí is Bleá Cliath agus, Ní dóigh liom go bhfaca mé taispeántas aonarach chomh maith riamh ó aon pheileadóir i mo shaol. Bhuel, an rud is mó faoi Gooch, is féidir leis rudaí a dhéanamh ná chíonn imreoirí eile. You know, bheifeá ag féachaint air agus bheifeá ag rá, níl, níl faic le déanamh aige ach just pas a thabhairt siar agus an chéad rud eile cuirfidh sé caid álainn isteach go dtí imreoir agus tá súil agam nach aon drochghortú é seo mar tá sé chomh tábhachtach dos na Crócaigh agus do Chiarraí ach, ehm.
Níl cuma rómhaith air, Aodán, bheadh aiféala orm a rá. Agus. Ní fhanfadh imreoir dá leithéid thíos i ndáiríre muna mbeadh drochghortú ag cur as dó agus tubaist a bheadh anseo, mar a dúirt tú, ní amháin go na Crócaigh ach go Chiarraí freisin mar ní fios cén saghas gortú atá ag cur as dó.
Yeah, agus tá siad ag rá leis an dtaobhlíne anois go bhfuil athrú ag teastáil agus is drochbhuille ceart é seo. Bhuel, fós le teacht mar sin, beo ag a cúig a chlog ó Pháirc Esler, Iúr Chinn Trá. Baile an Doire, seaimpíní Dhoire agus Uladh, i gcoinne Naomh Uinsionn, seaimpíní Bhleá Cliath agus Chúige Laighean. Agus sea, tá. D'fhéach sé suas, is dócha. N'fheadar an raibh sé ag lorg chip beag agus. Bhí fear taobh thíos de agus chuaidh sé thairis lena ghlúin agus ní theastaigh uaim a thuilleadh a rá mar thá sé an-dheacair a fheiscint uaidh sin cad a tharla ach ní imreoir Gooch a d'fhanfadh síos muna raibh drochghortú ceart air agus níl cuma chompordach in aon chor air ansan. Bhíodar ag glaoch ar an sínteán agus is dóigh liom go mbeidh Micheál Burns ag tíocht isteach má bhíonn call leis. Tá sé taobh ar an taobhlíne ach. Bhuel, is uafásach an buille é seo i ndáiríre, agus don duine neodrach freisin. Do chuile dhuine ann, más Ciarraíoch muid, nó as Maigh Eo muid, nó pé áit, tá muid ag iarraidh leithéidí Colm Cooper a fheiceáil.
Agus tá súil agam nach drochghortú é seo agus go mbeidh sé ábalta teacht chuige féin arís go luath. Bhuel, b'fhéidir go bhfuil siad a rá le Micheál Burns fanacht amuigh ar an taobhlíne. Níl 'fhios a'm an bhfuil a rás rite go fóill ag Colm Cooper. Agus siod é an scór a fuair sé, iarracht ó O'Leary blocáilte síos agus sin an chéad scór den chluiche a fuair Colm Cooper. Tá sé imithe den pháirc i láthair na huaire. Tá Micheál Burns istigh.
Leaid óg is ea Mícheál Burns. Tá sé fós, ach, ar scoil agus an-imreoir ar fad is ea é. Tá sé ag imirt an-chaid ar fad leis an Sem, leis an scoil. Ach an-sheans anseo aige Caisleán an Bharraigh. Durcan, á sábhailte go hiontach ach tá an liathróid cicáilte isteach san eangach agus tá sé faighte ag Patrick Durcan agus anois díreach théis don tubaiste na Crócaigh a bhualadh leis an Gooch ag imeacht, Tá cúl faighte ag Patrick Durcan.
An-mhaith ansan aige Caisleán an Bharraigh, mar atá siad ag déanamh an lá ar fad, ag gabháil chun cinn i dteannta a chéile agus tar éis sábháil an-mhaith ansan ó David Moloney, leanaigh sé air agus anois tá scrúdú againn ar na Crócaigh agus an mianach atá iontu, an ceannaire atá acu imithe agus anois tá siad imithe cúilín chun deiridh. Bhuel anois. Thar a bheith suimiúil an cúl sin ach fós féin tá cóir na gaoithe le Caisleán an Bharraigh agus is cinnte gur fiú trí nó cheithre de phointí an chóir céanna ach, ar ndóigh, caithfidh tú í a úsáid má tá sí a'd. Anois, siod é Daithí Casey. Caithfidh cuid de na himreoirí eile anois an fhreagracht a thógáil orthu féin do na Crócaigh agus an ceann sin buailte ag Casey. Yeah, agus cinneadh ceart ansan is dóigh liom ag an réiteoir. Níor thóg sé aon preab nó aon rud agus ní, an-mhíshásta leis féin mar, Bhí sé tábhachtach do na Crócaigh scór a dh'fháilt ansan tar éis an báire. An ceann sin an-scaoilte, tabharfaidh sé seilbh na liathróide ar ais do na Crócaigh. Buckley agus an ceann sin anois tugtha amach ar an gcliathán. An féidir leo scór a chruthú anseo? Micheál Burns, sin pas álainn, tá seans iontach anseo ag O'Leary, á tá an liathróid báite san eangach ag O'Leary do na Crócaigh agus sin cúl! Tá na Crócaigh chun tosaigh. Agus mar a dhéanadh Gooch é fhéin, an caid isteach ansan aige Micheál Burns. Bhí fear ar a chliathán ansan ach chuaigh sé i gcomhair an pas deacair mar a dhéarfá, díreach isteach i lámha Leary agus ana-chríoch ar fad, íseal agus cruaidh.
Taispeánann sé cén saghas mianach atá i Kieran O'Leary? Haon a haon fáighte anois aige. 'Speáint a chuid gliocas san rithín beag ar chlé ach mar a dúirt tú, chonaic Micheál Burns an ruathar agus ard chúl ó na Crócaigh. Agus tá an seilbh faighte ar ais acu, Luke Quinn in ann an liathróid a a chúrsáil siar. Ag iarraidh treo na himeartha a athrú arís ach an chosaint go maith ó Chaisleán an Bharraigh arís agus tar éis dóibh a bheith imithe chun tosaigh, iad buailte leis an gcúl sin ach siod é Patrick Durcan a fuair an cúl do Chaisleán an Bharraigh agus ruathar maith ón leathchúlaí fós acu Neil Lydon siar go dtí Douglas. Ach an ceann sin scaoilte agus deis anois ag Johnny Buckley agus Shane Doolan rudaí a ghlanadh do na Crócaigh. Pas ardmhaith suas sa chliathán anseo agus fáighte ag Looney. Is é ag cuartú gluaiseacht Kieran O'Leary taobh istigh dó. Fós ag Looney. Fós aige agus ar deireadh bhí sé ag iarraidh a chur isteach le cóir na gaoithe ach ar dheis agus ar fóraoil uaidh. Agus creidiúint ansan do Gerard McDonough, is dócha, you know, ní bheadh an luas céanna aige is atá aige Looney ach chimeád sé ar, taobh amuigh de ar an gcliathán é agus sa deireadh, droch-chinneadh, is dócha, ó Looney. Agus i lár an aicsin ansin, fear ó Chaisleán a' Bharraigh, an Taoiseach, Enda Kenny, agus tá súil go n-éireoidh lena chlub baile an jab a dhéanamh inniu, táim cinnte. An ceann sin briste síos go deas go dtí Buckley. Anois is breá leis é má tá spás amach os a chomhair. Fáighte anois ag Burns. O'Leary ag iarraidh cúpla céim a chruthú dó féin agus anois tá sé seo go maith agus tá seans ar chúl ag O'Donovan agus tá an ceann sin buailte ar fóraoil. Á, bhí seans iontach ansin. ag O'Donovan ach níor thapaigh sé an deis. ana-chomhimirt ansin arís agus you know táimid ag fiscint Burns anseo tá sé tar éis teacht isteach agus tá sé ag imirt go maith ó tháinig sé isteach agus ó chuaigh Gooch den pháirc tá ceannasaíocht iomlán ag na Crócaigh amuigh i lár an ghoirt so an-chomhartha é sin ar na himreoirí eile. Sure agus Pat Holmes agus a chomhroghnóirí Alan Nolan, Shane Conway agus Jimmy Killeen i mbun comhrá ansin ach tá gortú anois ag. cur as anseo do Ger McDonagh, imreoir lár páirce Chaisleán an Bharraigh. Yeah, nuair a bhí sé ag rith i ndiaidh Looney an babhta san, is dóigh liom, tar éis do Looney tabhairt fé an bpointe chuaigh sé síos agus n'fheadar an alt nó rud éigint a chas sé. Bhuel, cinnte, tá cluiche iontach oscailte agus, i ndáiríre, táimse bliain á leith, trí nóiméad go leith fágtha go leath ama níl chuile scór atá faighte againn, tá sé faighte ón imirt. Yeah, bhí a fhios againn roimh ré gur dhá fhoireann iad a imríonn caid oscailte is maith leo an caid a ghluaiseacht ó dhuine go duine. Leibhéal fíor-ard aclaíochta ón dá thaobh agus is deas Ger McDonagh a fhiscint ar a chos arís.
Ansin buailte ar aghaidh ag Kirby ach ag cúlú siar ag piocadh suas na bpíosaí tá Kieran Ward ach eisean faoi bhrú ach cor coise déanta air siúd agus cic saor. Tógtha sciobtha ag Mike Moloney, an caiptín anois. Micheál Burns an-mhaith ó dtáinig sé isteach, mar a bhí Aodhán a rá, agus anois tádar ar thóir cúl eile anseo ach an pas rúinne beag rófhada.

Alan Feeney ag cuartú gluaiseacht taobh istigh ach i ndáiríre tá triúr agus ceathrar ar bheirt nó triúr de na Crócaigh thiar ansin. Fear breise i measc na gcosantóirí agus tá sé ag obair dóibh. Tíocht amach anois tá Brosnan ag cruthú spás dó féin, an-láidir ar an ruathar agus pas breá théis dó an spás a chruthú dó féin. Anois tá sé seo ag breathnú go maith. do na Crócaigh. An pas rúinne beag blocáilte fós féin beidh an seilbh leo ach d'fhéadfadh agus é sin ráite caillte acu ag Looney agus seans anois ag Caisleán an Bharraigh b'fhéidir roimh leath ama. Ard ó Moran ach fós féin, coinníonn siad an seilbh le Kirby. Trasna go dtí Richie Feeney agus an ceann sin buailte go hálainn ag Richie Feeney agus buailte thar an trasnán agus d'oibrigh Caisleán an Bharraigh an ceann sin go han-mhaith. Yeah agus an-chríoch ar fad ansan aige Feeney. Níl mórán fiscithe againn dó i ndáiríre ach you know an nós atá aige Feeney tagann sé isteach sa chluiche sa darna leath nuair a bhíonn na cosa ag éirí trom ag na himreoirí eile. Is imreoir fíor-aclaí é agus is dóigh liom féin go gcífimid níos mó de sa darna leath. Ansan arís, an-phointe, an-chríoch. Muid ag cloisteáil go mbeidh cheithre nóiméad d'am cúitimh gortaithe agus é sin de bharr an drochghortú a bhain don Gooch. Fliúit ar ais. Ag na Crócaigh agus bhuel feall déanta ansin ag Mike Moloney agus an liathróid faoi sheilbh aige. Saorchic sciopthaí ag Caisleán an Bharraigh i ndáiríre. Droch-chic isteach a bhí ann léite go héasca ag Eoin Brosnan. Bhí Eoin Brosnan an-mhaith ansin mar bhí beirt na choinnibh agus léigh sé an pas isteach go nótáltha agus Anois seans agus na Crócaigh ag briseadh amach. Ach yeah, d'ardaigh sé an, d'ardaigh sé an dorn an babhta san Gary agus ní féidir é sin a dhéanamh má chímíd arís é. Chuir sé a dhorn isteach, Fionn Fitzgerald agus, ah,
ba cheart. Ceart go hiomlán ag Cormac Reilly ansin agus tabharfaidh sé seo deis an-mhaith anois do Tom King na scóranna a chothromú agus muid in am cúitimh gortaithe. staidéarach agus cruinn agus tá na foirne cothrom i bPáirc Uí Mhórdha.
Yeah, an-chluiche ar fad an t-am so den bhliain agus an-chreidiúint do Choiste na Páirce anseo i bPort Laoise chomh maith. Tá an pháirc an-mhaith ar fad agus cluiche breá oscailte againn agus creidiúint don dá thaobh.
David Moloney, an cic is fhearr a bhuail sé ariamh ach d'éirigh leo an briseadh a ghnóthachtáil. Anois an bhfeicfidh muid aon cheann de na foirne ag dul isteach ag an mbriseadh chun tosaigh. Seans anois ag Brian Looney isteach go dtí an lár agus tá roinnt spás ag Shane Doolan agus á gceistiú ar fáil go dtí Fitzgerald agus anois iad ag iarraidh í a oibriú suas ach tá sé caillte acu sa lár ansin. Caisleán an Bharraigh ag troid go fíochmhar, tá sé faighte ag Burns agus cor coise déanta ansin ar Mhícheál Burns agus seans ag na Crócaigh dul ar ais chun cinn. Agus táimse an-thógtha leis an bhfear so ó tháinig sé isteach, níl aon easpa misnigh in aon chor air agus you know, Théis d'imreoir de chaighdeán Gooch imeacht, you know, thá sé tar éis seasamh suas agus an-chluiche imeartha aige suas go dtí so. Anois Daithí Casey, ceann sciopthaí aige, tógtha aige mar bhí Caisleán an Bharraigh ina gcodladh ach, bhuel, bhí deis iontach ansin ag na Crócaigh agus i ndáiríre ba chóir do Burns an ceann sin a bheith curtha thar an trasnán aige, théis dúinn a bheith dhá mholadh.
Agus Barry Moran amuigh i lár a' ghoirt aríst, Gary, is dóigh liom gur cinneadh maith é sin. Ní raibh sé san imirt in aon chor suas go dtí seo. Sin é atá de dhíth ar do chuid ceannairí, a bheith lárnach, ach rinne Johnny Buckley an bheart ansin ar Moran. Agus roinnt spás anois amuigh anseo ar an gcliathán ag Burns aríst. Dúradh na himreoirí contúirteacha ar nós O'Leary a aimsiú, iarracht O'Leary blocáilte síos, áfach, agus glanta amach ag Caisleán an Bharraigh, ach bhí leathshans ar chúl eile ag na Crócaigh, ach b'fhéidir go bhféadfadh Caisleán an Bharraigh anois ar an bhfrithionsaí rud eicínt a chruthú roimh leath ama. Tá neart imreoirí ag tacú leis an té atá i mbun seilbhe, duine díobh siúd is ea. Aidan Walsh, paisín deas uaidh siúd agus anois seans ag Kirby pasáilte aige agus ar deireadh Newcombe leis an iarracht, b'fhéidir go n-oibreodh sé do Kirby ó trasna an chúil agus tá seans anseo ag Feeney, caite amach go dtí Newcombe agus an liathróid ciceáilte thar an trasnán ag Donie Newcombe. Go leor leor pasáil, go leor seansanna ag Caisleán an Bharraigh. Yeah, bhí sé sin an-chóngarach ar fad, ach is dóigh liom gur dhein Feeney an-mhaith ansan, thug sé don fear ceart é mar bhí níos mó spás taobh amuigh ansan aige Newcombe, ach tháinig sé sin ar fad ó bhlocáil ar an dtaobh eile den bpáirc agus briseann siad an-thapaidh ar fad, Caisleán an Bharraigh, nuair a théann siad ar an bhfrithionsaí.
Faighte anois ag Tom King. Tá tacaíocht taobh amuigh dhó má thograíonn sé le Durcan. Fós acu ag dul go talamh ansin bhí Lydon agus spás cruthaithe ag Durcan dó fhéin ach drochiarracht ó Phatrick Durcan ar dheis agus ar fóraoil. Agus sin é an fheadóg séidte ag Cormac Reilly chun deireadh a chur leis an chéad leath. Caithfidh mé a rá, 34 nóiméad peile thar a bheith siamsúil ar fad. Dhá chúl feicthe againn sa chéad leath sin ó Kieran O'Leary agus ó Richie Feeney. Ach an scór anseo ag leath i bPort Laoise i gcluiche leathcheannais na gclub ná. Caisleán an Bharraigh 1-7, Na Crócaigh Cill Airne 1-6.

Bhur gcéad fáilte ar ais chuig Páirc Uí Mhórdha i bPort Laoise. Clárachaí le bheith ag faire ar Dé Luain ag leathuair tar éis a 8 GAA 2014 agus an tSraith Iomána Allianz, Tiobraid Árann, Port Láirge, Gaillimh, Bleá Cliath, An Clár, Cill Chainnigh, Aontroim, Loch Garman, Uíbh Fhailí, Laois agus Corcaigh agus Luimneach, buaicphointí ó na cluichí sin go léir. agus ina theannta sin, an dá chluiche leathcheannais i gCraobh na gClub AIB, an ceann seo Caisleán an Bharraigh agus na Crócaigh Cill Airne, chomh maith le Baile an Doire agus Naomh Uinsionn. Agus sin an scór againn anois, a haon a seacht ag Caisleán an Bharraigh, a haon a sé ag na Crócaigh. Patrick Durcan agus Kieran O'Leary leis na cúil ar chaon taobh. A dhá phointe ó Barry Moran agus péire ó Alan O'Sullivan freisin do na Crócaigh. Is dócha na scóranna is suntasaí agus Colm Cooper bocht le dhá phointe freisin. agus fágáil na páirce théis 19 nóiméad imeartha agus é gortaithe. Agus na Crócaigh tagtha amach ar an bpáirc ar feadh píosa, iad ag iarraidh b'fhéidir marc a leagan síos ach cúpla cúl maith feicthe againn insan chéad leath agus sin é Kieran O'Leary a fuair ceann de na cúil. Agus go leor ag brath air siúd ins an darna leath freisin, Aodán. Yeah, go leor ag brath anois ar leithéidí Kieran Leary agus fiú ansan chonaiceamar Alan O'Sullivan agus ana-mheaits á imirt aige siúd inniu ach is dócha, you know, an ceist mhór anois ná an féidir leo a gcluiche féin a dh'ardach tar éis do Gooch imeacht Ana-chailliúint gan dabht is ea é. Tá súil agam ná fuil sé gortaithe ró-dhona ach caithfidh na himreoirí anois eile seasamh suas. Seo an báide, an chéad an ceann san ag teacht ó Patrick Durcan agus tháinig an báide san ó ana-imirt i measc na gcúlaithe nuair a bhris siad síos imirt na gCrócach agus thiomáin siad chun cinn ana-thapaidh ar an bhfrithionsaí agus ana-bháide ansin aige Patrick Durcan. agus gan dabht an-chlisteacht anseo léirithe ag an ionadaí a tháinig isteach do Gooch, Micheál Burns, caid álainn isteach go dtí Kieran Leary agus ní féidir leat an spás mar sin a thabhairt dó siúd mar críochnóidh sé an t-am ar fad agus íseal cruaidh agus Alan Feeney is dócha ag seasamh siar rómhór uaidh an babhta sin. Sea agus Caisleán an Bharraigh fós ag fanacht ins a seomra feistis agus sin é Kieran O'Leary ansin agus iad ag iarraidh fanacht te agus is am gur gearr tá Cormac Reilly an réiteoir ag séideadh na feadóige cheana féin tá sé ag cailleadh pé foighid a bhí aige b'fhéidir ach mar bhí muid ag caint air uafásach an buille do na Crócaigh Colm Cooper a bheith imithe den pháirc inniu agus tá súil agam, mar a bhí tú a rá, Aodán, nach bhfuil drochghortú curtha as a. Yeah, gach éinne i gCiarraí ag súil leis sin Garry ach b'fhéidir nach bhfuil sé ró-dhona. Thit sé go saghas neafaiseach ansan agus beidh, ach le cúnamh Dé ní faic mhór é agus beidh sé thar n-ais ar a chos arís i gceann cúpla seachtain.
Sea, bhuel, Enda Kenny, bhuel, tá sé ag baint sult as imeachtaí anseo i bPort Laoise. Ach is cinnte anois go raibh roinnt rudaí le rá ag Pat Holmes le Caisleán an Bharraigh ag an mbriseadh. Tádar 30 nóiméad ó bheith i gcluiche ceannais na hÉireann agus más imreoir de chuid Chaisleán an Bharraigh thú, ní tharlaíonn sé sin rómhinic duit, tá mise ag rá leat. Agus tádar ag imirt i gcoinne na gaoithe ins an darna leath seo ach níl 's agam an bhfuil sé chomh trom agus a bhí sé ag tús an chluiche. Ach feicfidh muid cén chaoi a ngabhfaidh rudaí. Cormac Reilly mar sin agus an cluiche ar siúl arís againn agus an ceann sin pioctha suas ag Alan O'Sullivan díreach chun na Crócaigh. Agus sin é Daithí Casey agus seans ag Casey agus tugann sé pasín beag deas amach ansin go dtí Doolan.

Tá Shane Myers istigh do na Crócaigh, eisean istigh do Kieran Ward. Agus an ceann sin anois pioctha suas aríst ag O'Sullivan. Siar go dtí Looney ach an ceann caillte ag Looney pioctha suas ag Aidan Walsh do Chaisleán an Bharraigh. Anois an ceann sin aistrithe ag Feeney agus roinnt spáis anseo anois do Neil Lydon. Ceann ard i dtreo Moran ach rófhada ó Lydon agus ní raibh Barry Moran, atá imithe ar ais isteach mar lántosach, in ann an tseilbh a ghlacadh. Yeah agus na taicticí céanna acu sa dara leath. Mar a dúraís níos luaithe, Gary, níl aon ghaoth ann anois agus, you know, ach n'fheadar an oibríonn an taictic san nuair atá lánchúlaí de chaighdeán Eoin Brosnan agat istigh. Beidh sé ag briseadh na caide uaidh agus. Caithfidh duine éigin eile fanacht níos cóngaraí do Barry Moran chun na brisíocha san a phiocadh suas, leithéidí Tom King agus, b'fhéidir, Danny Kirby.
David Moloney. Níor éirigh leis mórán faid a chur leis an gcic. Agus anois seans ag Neil Douglas eisean tugtha go talamh agus tá cic saor bronnta ar Douglas agus seans anois ag Caisleán an Bharraigh tarraingt dhá phointe chun tosaigh. Yeah agus cúpla saorchic bog anois tabhartha uathu aige cúlaithe na gCrócaigh. Bhí ceann ansan ó Fionn Fitzgerald ag deireadh an chéad leath agus ansan ceann an-bhog ar fad ansan aríst ó Mike Moloney.
D'éirigh le Tom King an scór deireanach den chéad leath a aimsiú le cic saor do Chaisleán an Bharraigh. An ceann seo ruainne beag níos faide amach ach tá sé díreach ar aghaidh na bpostaí. Agus an ceann seo buailte ar fóraoil agus caithfidh tú seansannaí dá leithéid sin a thógáil ag an leibhéal seo i ndáiríre. Yeah chun a cheart a thabhairt dóibh. Níl mórán ciceanna imithe ar strae ó aon duine den dá thaobh suas go dtí seo agus iad an-chruinn ach is dócha nuair a chuimhníonn tú ar leithéidí Gooch imithe mar sin, d'fhéadfadh sé dhá rud a dhéanamh duit. D'fhéadfadh sé tú a fheabhsú agus tuigfidh na himreoirí go gcaithfidh siad a gcluiche féin a dh'ardach nó féadfaidh sé dul id choinne. mar gan dabht féachann siad go léir suas go dtí leithéidí Gooch ach beidh sé ana-shuimiúil anois a fheiscint cad a tharlóidh. An-sciobtha tugtha amach i dtreo Finn Fitzgerald. Agus, bhuel, tá i gceist i dtreo na himeartha, ní raibh an pas a thug sé uaidh róchruinn ach tá sé tugtha amach ansin ag Myers agus anois is féidir le na Crócaigh rud éicínt a chur sa tsiúl anseo le O'Sullivan. Pas gleoite ag Alan O'Sullivan isteach sa spás go dtí Micheál Burns agus sleaschéim álainn ón ógánach agus siod é Burns go dtí Buckley ag cuartú spás dó fhéin. O'Leary fós aige ach caithfidh sé an liathróid a phasáil amach anois go leor leor pasanna ag tíocht ó na Crócaigh agus ar deireadh go leor airde ó chic Brian Looney. agus í ag cuaradh go taobh na láimhe deise agus ar fóraoil agus chuir na Crócaigh obair mhór orthu féin ansin. Ach arís, Micheál Burns, you know, nuair, aon uair a fhaigheann sé an chaid, féachann sé ana-dhainséarach ar fad agus dá mbeadh pas láimhe níos fearr faighte ansin aige Buckley is dóigh liom go mbeadh sé cruinn díreach isteach ar an gcúl ach sa deireadh droch-chic is dócha ar an gciotóg ó Brian Looney.
Agus é an paca oighir ar a ghlúin ansin ag Cooper agus, bhuel, dá mbeadh sé níos gortaithe, seans go mbeadh sé ag imeacht go dtí an ospidéal, is dóigh liom, a Aodán. Yeah, tá sé deas é a fheiscint amuigh thuas sa seastán agus cuma compordach go maith air. Faighte arís ag O'Sullivan. Go leor liathróid faighte aige sa darna leath. An iomarca bainte aisti ansin i ndáiríre agus botún a bhí ann agus tógtha sciopthaí anois go dtí lánchúlaí Chaisleán an Bharraigh O'Reilly. Agus tá feall eile déanta ansin ar Eoghan O'Reilly, ceann bog eile agus Fionn Fitzgerald, b'fhéidir, imithe isteach i leabhar nótaí an réiteora anseo. Sea, agus caithfidh sé a bheith ana-chúramach leis na rialacha nua, is dócha, ach arís, an crógacht ansan ó Eoghan O'Reilly chun tiomáint chun cinn. Chonaic sé go raibh an saor-chic aimsithe acu, agus just thiomáin sé leis. Chuir sé daichead slat uaidh ana-thapaidh ar fad, ní phioc éinne suas é, agus tá sé á dhéanamh san an lá ar fad.
Sea, díreach marc is dóigh liom tugtha do Fionn Fitzgerald ansin. Agus an ceann sin buailte thar an trasnán anois ag Tom King an chéad scór den darna leath. Thóg sé cúig nóiméad ach tá Caisleán an Bharraigh anois péire chun tosaigh. Sea, mé péire chun tosaigh agus Caisleán an Bharraigh mar de ghnáth críochnaíonn siad cluichí an-láidir ar fad. Chonaiceamar é sin i gcoinne Naomh Bríd in am breise agus i gcoinne Cora Finne. So tá 'fhios againn go bhfuil leibhéal fíor-ard aclaíocht acu Gan dabht tá binse an-láidir ages na Crócaigh chomh maith. Tá agus seans go mbeidh tionchar aige sin ar an gcluiche. Chuile bhris anois, fíorthábhachtach. Shane Doolan imithe go talamh ach an réiteoir sásta. Siar uaidh siúd go dtí David O'Leary ach féach triúr sa mullach ar David O'Leary agus siar atá sé ag dul, amach ar an taobhlíne agus rudaí á, dorn caite ansin ag David O'Leary. Ní mór dó a bheith ar a aire ansin i ndáiríre. Yeah agus caithfidh siad an cheann a chimeád anseo. Thá siad ag dul isteach ana-chruaidh ar fad, thá siad ag oibriú ana-chruaidh, Caisleán an Bharraigh, creidiúint dóibh, ach leithéidí David O'Leary ansan, caithfidh sé an ceann a chimeád, má théann siad síos go ceathrar déag agus Gooch imithe gortaithe cheana féin beidh sé deacair dóibh. Caithfidh mise a rá leat dá ndéanfadh sé teagmháil leis an dorn sin, bheadh bainic iontleacaí amach aige ach. Ceann sin isteach agus faighte ag Richie Feeney ag aimsiú a mharc agus sin ard scór ar fad faighte ag Richie Feeney agus trí phointe idir na foirne anois. Agus cuma ana mhaith ar fad orthu agus le dhá bhliain anuas tá sé seo tarlaithe dos na Crócaigh agus anois caithfidh, tá siad tar éis ana chuid obair a dhéanamh ar seo. sa gym fisiciúlachta, níos mó traenáil i rith na Nollag agus cífimid anois an bhfuil aon athrú ar a gcuid imeartha seachas an dhá bhliain atá imithe. Is cinnte go bhfuil an ghaoth sna seolta anois ag Caisleán an Bharraigh ach tá's againn go bhfuil scoth na dtosaithe ag na Crócaigh. Caithfidh siad an fhreagracht a thóigeáil anois orthu féin ach caithfidh siad an seilbh a fháil freisin. Faighte anois ag. Dáithí Casey, Agus féach, tá sé 13 nóiméad agus os a chionn sular aimsigh na Crócaigh a scór deireanach ach tá sé faighte acu arís. Á, sin scór den chéad scoth, faighte ag Dáithí Casey. Bhí muid ag rá ag an mbriseadh go raibh sé ciúin, Aodán, níl sé ciúin níos mó. Á, sin scór iontach agus thaispeáin sé ansan a scil agus a luas agus a neart agus scór iontach. Thiomáin sé thairis an trasnán é, cic an-mhaith ar fad ansan ó Casey.
Bhí sé in am acu scór a fháil. Ach ceann álainn. Cosaint mhaith anseo ó Alan Feeney ach tá an cinneadh faighte ag na Crócaigh agus sin é Mike Moloney anois. Ceann amach ar an gcliathán go dtí Buckley ar an gciotóg. Go leor leor airde diabhal mórán cruinneas. Ach fós féin, b'fhéidir go n-oibreodh sé amach dóibh, más féidir leo í a ghlacadh. Tá Kieran O'Leary faoi bhrú agus tá spás amuigh anseo ar an gcliathán anois ag Tom King do Chaisleán a' Bharraigh. É ag éalú timpeall ar Bhrian Looney go deas. Fós ag King. Ag iontú ar chlé, ar dheis, agus tá sé fós ina sheilbh aige. Sa deireadh caite siar aige. Newcombe agus anois Lydon trasna na páirce, tíocht i dtacaíocht, Patrick Durcan a fuair an cúl do Chaisleán a' Bharraigh sa chéad leath agus seo rud a bhí mé ag dul a rá, gluaiseacht an-mhaith, drochphas a bhí ann glanta ag O'Leary agus tacaíocht ó Fitzgerald. Anois tíocht amach an-chompórtach nuair atá an liathróid faoi sheilbh aige. Buckley, ceann fada eile ach i ndáiríre lena cheart a thabhairt do Chaisleán a' Bharraigh, tá an chosaint go maith. An uair sin d'éirigh le Kieran O'Leary an chinneadh a fháil. O'Sullivan trasna páirce. O'Donovan go leor leor airde agus go leor leor cruinneas. Scórálann O'Donovan. Dhá phointe anois as a chéile faighte ag na Crócaigh, ceann ó Dáithí Casey agus ceann eile anso ó Ambrose O'Donovan. Bhí sé 35-40 slat amuigh an babhta san ach arís an-fhoighneach ar fad ar an gcaid agus thug Alan O'Sullivan don fear a bhí san áit ceart é agus pointe deas ansin ag Ambrose. Taispeánann sé sin i ndáiríre an tábhacht a bhaineann le pas a thabhairt den té atá in ionad níos fearr ná mar atá tú féin agus sin imirt neamhshantach agus tá sé go deas a fheiceáil. Cic saor eile bronnta anois ar na Crócaigh agus Dhá phointe sciobthaí faighte acu. An féidir leo an tríú ceann a ghlacadh? Micheál Burns ansin in iomaíocht le Patrick Durcan. Déanta go maith ag Durcan. Bhí ana-chluiche á imirt aige Patrick Durcan inniu, go háirithe nuair atá sé amach chun cinn. Ach ana-chuid brú anois á chur ag na gCrócaigh ar Chaisleán an Bharraigh le cúig nóimeataí anuas. Seo díreach an rud céanna a bhí Caisleán an Bharraigh ag déanamh ar na Crócaigh ar an taobh eile den pháirc agus tá cic saor bronnta isteach ar na Crócaigh agus taispeánann sé sin an tábhacht a bhaineann le cosaint i measc na dtosaithe. Yeah, ní rabhadar á dhéanamh sa chéad leath ach anois le cúig nóimeataí anuas tá siad á dhéanamh, tá siad ag troid i gcomhar gach aon rud, tá siad ag tacú lena chéile agus bhí sé sin ag teastáil mar bhí an cuma air go raibh na Mistéalaigh ag dul in uachtar sa chluiche so ach is féidir leo dul thar n-ais ar chomhscór anseo anois. Daithí Casey, fuair sé pointe iontach ón imirt i ngar go maith den áit seo cúpla nóiméad ó shin ach neart bhreá leis na scóranna a chur amú i bPort Laoise. Agus tá sé buailte go deas aige ach tá sé tógtha go deas ansin ag Ciarán Naughton, cúl báire Chaisleán a' Bharraigh. Agus anois seaimpíní Mhaigh Eo ag iarraidh thíocht amach le Ray O'Malley, ach an brú ag tíocht aríst ó na Crócaigh agus sin an áit lena dhéanamh. Ach ar deireadh, an ceann sin leathghlanta, ach féach céard a tharlaíonn nuair a chuireann tú brú ar na cosantóirí, tugann siad uathub seilbh na liathróide. O'Sullivan anois. Bhí sé leath-smaoineamh ar iarracht a bhualadh agus ar deireadh tá roinnt spás anois trasna na páirce anseo ag Johnny Buckley. Agus an ghrian sna súile anseo, ach fós fhéin tá seans acu. Doolan agus feall déanta aige nuair a bhí an liathróid faoi sheilbh aige agus sin tagtha marbh. Yeah, phreab sé an caid dhá bhabhta ansan ach ana-bhrú aríst ós na Crócaigh agus sin é an difríocht is mó is dócha le cúig nóimeataí anuas. Tá siad ag cur brú ar chúlaithe na Mistéalaigh ach, yeah, drochbhotún ansan ó Shane Doolan. Bhí sé d'iarraidh a bheith róghlic is dócha. Agus díreach nuair a bhí an obair chrua déanta acu, seilbh na liathróide, a bhrúitear ar ais botún bunúsach mar sin agus Caisleán a' Bharra ag tíocht arís le Richie Feeney go hard i dtreo Moran agus anois tá seans anseo agus cé cá cúl a bhfuil tá an liathróid curtha sa eangach ag Tom King agus, bhuel, sin cúl thar a bheith cinniúnach, ceithre phointe anois idir na foirne. Féach an babhta san an tslí a bhris an tslí a bhris Barry Moran síos an chaid. Thit sé go gleoite ansan go dtí Tom King ach an-chríoch ar fad. D'fhan sé agus d'fhan sé agus phioc sé cúinne an phosta isteach so an t-ádh leis an slí a bhris sé is dócha ach críoch iontach. Agus anois Caisleán a' Bharra ag piocadh suas na mbriseachaí freisin thart ar lár na páirce. Neil Lydon. leis an gcic isteach ach ní éiríonn leo. Scór ag teastáil go géar ó na Crócaigh. Shane Doolan buailte amach anois aige. Brian Looney agus Shane Myers, go leor imreoirí ag tíocht i dtacaíocht leis. Fionn Fitzgerald duine díobh siúd. Isteach sa spás arís go dtí Shane Myers. Scór ag teastáil go fíorghéar ó Chrócaigh Chill Airne. Go leor leor airde agus go leor leor cruinnis. Cúilín álainn eile i ndáiríre ó na Crócaigh. Scór a bhí ag teastáil go géar uathub agus anois cúl amháin. Agus sin an dara ceann aimsithe ag Ambrose O'Donovan. Dhá phointe gleoite anois faighte aige. Fuair sé an chaid an babhta san agus ag tiomáint chun cinn ar a dheasóg, 30, 40 slat amach. An-phointe ar fad.
An ghrian sna súile ag go leor imreoirí agus tá sé ar mo shúile féin anseo i mbosca tráchtaireachta. An ceann sin feicthe suas go deas. Kirby siar. O'Malley agus neart comhimirt anseo. Durcan amach ar an gcliathán. Nuair a feictear imreoir atá i roinnt spáis ina aonar sula gcuirtear an liathróid isteach trasna agus ceann deas go dtí Tom King a fuair an cúl cúpla soicind ó shin. Iad sásta na pasannaí a chur i dtoll a chéile ar deireadh. Siar go Lydon go leor airde ach tá Barry Moran b'fhéidir in ann an ceann sin a bhriseadh síos. Sin é briste síos ceart go leor ach. Ní éiríonn leo aon rud a dhéanamh aisti. Caite amach anois ag O'Leary agus na Crócaigh ag iarraidh ionsaí eicínt a chur sa tsiúil arís ach tádar i bhfad ó chúl Chaisleán a' Bharra. Go leor pasannaí láimhe gairid tugtha acu siar chomh fada le David Maloney agus tá an t-uafás imreoirí taobh istigh de limistéar na Crócaigh faoi láthair ach tádar ag tíocht amach ar éigin faoi dheireadh. Burns. Níl spás anois amuigh anseo ar an gcliathán. O'Sullivan isteach. Agus iad ag iarraidh rud éicint a chruthú arís le Casey. Ina theannta siúd tá Eoin O'Reilly. Tá sé fós ag Casey. Cuireann sé an pas amach. Burns ag iarraidh spás a chruthú. Casey arís, an uillinn ag fáil níos géire an t-am go léir. Ar deireadh pas fada ag scaradh treo na himeartha go dtí Buckley. An dtabharfaidh Buckley faoi scór, ní thabharfaidh go fóill, bhuel, b'fhéidir go dtabharfaidh anois. Sin é Buckley agus an ceann sin, bhuel, d'oibrigh siad chomh crua, na Crócaigh, chun an ceann sin a aimsiú. Bhíodar foighneach, Buckley leis an scór. Ana-phointe ar fad ansan ó Buckley. Ní raibh aon rogha aige ach just tabhairt fé, is dócha, ach ana-phas amach ó Daithí Casey. Bhí sé istigh sa chúinne. Dummy ansan ar a dheasóig, chomáin sé chun cinn thairis, thairis Aidan Walsh agus thairis an dtrasnán lena dheasóig.
Is cinnte go bhfuil an cluiche seo idir dhá cheann na meá. An-deacair ag an staid seo, a Aodáin, buaiteoir a phiocadh, nach bhfuil? Ana-dheacair ar fad agus chaithfeá a rá go bhfuil imreoirí ón dá thaobh ag cur tréan-iarracht isteach agus is dóigh liom go mbeidh tionchar ana-mhór ar fad aiges na fir ionaid ar an gcluiche seo fós mar beidh na cosa traochta tá an gort cé go bhfuil sé ana-mhaith tá sé beagáinín trom. Chuile bhriseadh ríthábhachtach agus tá an ceann seo faighte go han-mhaith ag Gary O'Malley do Chaisleán an Bharraigh, tacaíocht ó McDonagh agus ar deireadh Kirby íseal ach cúlú siar atá Shane Doolan agus ró-fhada go deo Fitzgerald ach éiríonn le Fionn Fitzgerald an seilbh a ghlacadh.

Tá siad ag dul níos faide chun tosaigh. Shane Myers anois agus roinnt spás amuigh ar an gcliathán ag David O'Leary. Fós ag O'Leary. Ar deireadh O'Sullivan. Ah, sin pointe. Gleoite! Faighte! Ag Alan O'Sullivan agus anois tá... Pointe eatarthu. Sea agus sin an tríú phointe ó Alan O'Sullivan inniu agus arís ceann gleoite gach aon phointe atá faighte inniu aige, tá siad níos fearr ná a chéile agus an tslí a chaith sé an caid san isteach an-phointe go deo ach Brosie anso ag teacht amach agus bhuail sé Dónal Newcombe pléasc de ghualainn ansan amach chun cinn.
Agus féach cad a tháinig aisti tar éis roinnt sraitheanna eile imeartha, pointe. Anois tá sé ina throid amuigh ansin idir Doolin agus Feeney agus ag tíocht isteach go han luath. Tá muid ag cloisteáil beidh. Gavin O'Shea a thosaigh cluiche ceannais na Mumhan do na Crócaigh. Ach tá an ceann seo brúite acu freisin. Pasáilte amach go deas ag O'Leary go dtí Burns. Ag iarraidh éalú ansin ó Durcan. Ar ais go dtí O'Sullivan anois. Ó, an liathróid caillte ansin ag O'Sullivan. Brúite ar ais ag um Caisleán an Bharraigh Ger McDonagh i dtreo Moran. An phreabadh os a chomhair siúd agus Eoin Brosnan beirt fathach fir. Fós ag Moran, a sciorr go talamh. Agus tá sé fós acu. Anois an ceann sin amach go dtí Moran, imithe go talamh arís agus an uair seo tá cic saor bronnta isteach ar Chaisleán an Bharraigh. Yeah bhí sé sin bog go maith is dóigh liom gur fear mór thit sé an-éadrom ar fad ansan bhí sé b'fhéidir go raibh sé ag lorg an saorchic n'fheadar ach ní dóigh liom go raibh mórán ansan i ndáiríre bhí sé bog go leor.
Cinnte. Ach tar éis an chaint uilig déanta, tá deis ag Tom King dhá phointe a chur idir na foirne arís. Tá a haon a dó faighte aige inniu, cúl, dhá chic saor. Seo ceann ríthábhachtach ó King agus tá an ceann sin ar fóraoil aige. Agus cúpla ceann curtha amú anois ag King ach fós fhéin imreoirí Mhaigh Eo pointe chun cinn.
Yeah, agus is dócha Gavin O'Shea tagtha isteach ansan dos na Crócaigh, imreoir óg, imreoir ana-thapaidh, glic, is dócha, mac le Pat gan dabht agus an chéad rud a dhein sé i gcoinne Castlehaven ná cúl a dh'fháil so n'fheadar an féidir leis an rud céanna a dhéanamh inniu. Sea, agus sin é Gavin ansin.

Micheál Burns. Beirt imreoirí imithe go talamh. Fitzgerald isteach sa spás. Myers ar ais go dtí Fitzgerald iad foighdeach go maith. Fuaireadar cúpla scór as a bheith foighdeach sa leath seo. Ar deireadh cromann Johnny Buckley a cheann agus téann sé ar ruathar. An-láidreacht spáinte ag an imreoir idirchontae, Buckley, agus ar deireadh lagiarracht uaidh siúd. Bhí an uillinn géar go maith. Ach fós fhéin bhí seans aige. Bhí seans aige ach ní raibh aon duine sa líne lántosach ag lorg na caide an babhta san agus Gavin Shea atá díreach tar éis teacht isteach. Ní raibh sé ag lorg na caide agus caithfidh sé iarracht níos fearr a dhéanamh chun tacú leis na himreoirí taobh amuigh den bpáirc.
Ionadaí anois déanta ar fhoireann Chaisleán an Bharraigh, Richie Feeney, ag fágáil an pháirc. Bhí amhras faoi a chuid aclaíochta roimh an gcluiche agus seans go b'in an chúis go bhfuil Richie Feeney anois bainte den pháirc. Níl aon dabht ach gur dhein Richie a dhícheall ach ní raibh sé chomh mór san imirt is a bhí, is dócha go raibh gortú ag cur as dó.
Ruainne beag os cionn deich nóiméad fágtha i gcluiche leathcheannais na hÉireann. Cé a bheidh ag imirt i bPáirc an Chrócaigh ar Lá 'le Pádraig? Isteach go deas ó Durcan agus tá cic saor eile bronnta isteach ar Chaisleán a' Bharra agus deis acu anseo. Bhí an ceann deireanach bog. Níl fhios a'm céard a tharla ansin, a Aodáin. Á ní bheidh siad ró-sásta leis sin. Is dóigh liom gur chuir sé a lámh amach, más rud go raibh sé ag imeacht in aon slí, b'fhéidir gur cheart dó bheith ag imeacht amach.
Tugtha i gcoinne Shane Myers atá sé agus, bhuel, tá an chlabaireacht is dóigh théis jab a dhéanamh i bhfad níos éasca anseo do Tom King agus cuirfidh sé seo, Is dócha an riail atá ann ná má thá an chaid i do sheilbh agus ní dóigh liom go raibh sé i seilbh Barry Moran an babhta sin ach sin pointe anois dóibh agus d'fhéadfadh sé sin a bheith an-chinniúnach fós gan againn ach timpeall deich neomataí le imeacht.
Agus sin é David Joyce atá ag teacht isteach san aicsean anois freisin do Alan Feeney. Caisleán a' Bharra mar sin dá dheartháir Feeney bainte den pháirc an nóiméad do Chaisleán a' Bharra. Fós féin, ocht nóiméad fágtha agus ag an stáitse seo den chluiche, beidh imreoirí Chrócaigh Chill Airne, níl aon dabht faoi, ag smaoineamh siar ar an dhá bhliain briseadh croí a tharla dhóibh anuraidh agus an bhliain roimhe sin ag an stáitse seo den chomórtas. An bhfuil an mianach iontu chun cluiche ceannais a bhaint amach? Fionn Fitzgerald ach pas thar a bheith scaoilte nuair a bhí an jab déanta aige ach tá an fheadóg séidte ag Cormac Reilly. B'fhéidir ceann bog eile ach is dóigh liom má thugann tú ceann do fhoireann amháin caithfidh tú iad a thabhairt don fhoireann eile freisin. Yeah ní fheaca faic mícheart ansan arís. You know saorchic bog faighte ag na Crócaigh ach arís ana-thábhachtach. Trasna na páirce go dtí. Shane Myers. Micheál Burns ag iarraidh rud eicínt a stiúrú agus ar deireadh, bhuel, bhí sé ag faire taobh istigh den líne lántosach. Ní raibh mórán gluaiseacht istigh ann. Tagtha amach anois, ciceáilte trasna an chúil agus ceann sin buailte suas an taobhlíne. Myers arís. O'Sullivan. Agus siar atá siad ag goil agus tá cúpla cúilín ag teastáil uathu. Ach is dóigh, ní féidir leat díreach liathróidí arda a bhuail isteach i mbéal an chúil, go háirithe leis na tosaithe atá ag na Crócaigh. Ach b'fhéidir go n-éireodh leo rud éicint a chruthú anseo. ag O'Leary agus tá an ceann sin curtha ar fóraoil ag Kieran O'Leary. Bhí sé ar a dheasóg ach imreoirí dá leithéid bheifeá ag súil le pointe uaidh. Yeah, bhíos ag súil go bhfaigheadh sé an ceann sin, bheadh sé faighte de ghnáth aige agus cúpla ceann imithe ar strae anois ón dá thaobh, Gary, is dócha agus imreoirí, b'fhéidir, beagáinín neirbhíseach teacht i dtreo deireadh an chluiche ach. Tá a fhios ag na Crócaigh an fhulaingt le dhá bhliain anuas agus caithfidh siad gach aon rud atá ina gcorp a thabhairt anois má thá siad chun cluiche ceannais na hÉireann a shroisint.
Buaite arís go sármhaith ag Donie Newcombe. Amach anois Ger McDonagh. Buailte fada. Tá sé ina rás ach siad na Crócaigh a ghnóthas an rás seo. Burns. Ceann íseal isteach chun a sheilbh tábhachtach agus tá sé gnóthaithe ar ais an bhriseadh ag Caisleán an Bharraigh. Agus cúig nóiméad go leith fágtha sa gcluiche. Dhá phointe d'fharasbarr atá ag seaimpíní Chonnacht agus seaimpíní Mhaigh Eo agus an bhfuil feall déanta ansin ar Neil Lydon. M'anam go bhfuil cic saor eile agus seo an áit is ansa le Caisleán an Bharraigh a bheith ag an stáitse seo den chluiche. Agus ana chroí ar fad á thaispeáint ag imreoirí ó Chaisleán an Bharraigh, bhíodar ana chuid brú orthu ansin ach chimeád siad orthu ag teacht chun cinn. agus sa deireadh fuair siad saorchic, saorchic ana-thábhachtach. Chris Brady atá tagtha isteach anois don cúpla nóiméad deireanach. A haon a 3 faighte aige sa chraobh i mbliana ag na Crócaigh agus nár bhreá leo cúl uaidh anois ag an stáitse seo. An ceann sin tógtha, sciobtha. Agus tá spás agus seans anseo ag David Joyce agus an ceann sin ar chlé bhuail sé an chuaille agus tá an comhartha tugtha ag an maor go bhfuil an liathróid ar fóraoil. Cé gur cheap Barry Moran nach raibh ach seans eile ansin ag David Joyce do Chaisleán an Bharraigh. Yeah, seans ana mhaith ansin aige is déarfainn gur chabhraigh an ghaoth leis na Crócaigh an babhta san. Chuaigh sé ar chlé agus ar fóraoil. Fós le teacht ag a 5 Ballinderry agus Naomh Uinseann, an cluiche leathcheannais eile, cé a bheas ag imirt ina gcoinne. Cic saor isteach do Chaisleán an Bharraigh. Tugtha ar aghaidh anois ag James Durcan. Go hálainn, uaidh James. Anois, an pas amach, tá seans eile anseo, cinnte a bhfuil, ag McDonagh. Ger McDonagh agus an ceann sin buailte ar. Ard thar an trasnán ó McDonagh an t-imreoir lár páirce, shíl mé ar feadh leathshoicind go raibh sé curtha ar fóraoil aige. Tá an brat bán ardaithe, tá cúl glan idir na foirne. Yeah, pointe ana-thábhachtach ansan agus arís comhimirt iontach ós na himreoirí ó dhuine go duine ach cheapas féin go raibh sé seo ar fóraoil. Féachaint air ansan arís, cheapas go raibh sé imithe ar strae. Agus táid go hiomlán i gceannas anois amuigh i lár na páirce agus seod é Aidan Walsh. agus b'fhéidir gurb in é buille marfach na muice, cheithre phointe anois idir na foirne, Aidan Walsh le scór den scoth. Ah sin scór iontach le ciumhais na bróige. Bhí sé 45, 35 ansan amach ón gcúl le ciumhais na bróige, thiomáin sé thairis an dtrasnán í, an-phointe ar fad agus an-chreidiúint a thabhairt do Chaisleán an Bharraigh, an-ghrit léirithe anso le cúig nóimeataí anuas. Tá trí phointe faighte acu le cúig nóiméad anuas agus anois seo chugainn anois iad le Neil Douglas isteach sa spás go dtí Neil Lydon. Seans eile ar phointe, tógtha ag Neil Lydon agus tá leathchos mhór ag Caisleán an Bharraigh i bPáirc an Chrócaigh ar Lá 'le Pádraig. Yeah agus féachaint ar seo, beidh briseadh croí arís i ndán dos na Crócaigh agus an-phointe go deo ansan aige Neil Lydon agus an leibhéal aclaíochta atá ag an bhfoireann seo, Gach aon chluiche a imríodar i mbliana bhíodar fós amach chomh tiubh te tapaidh sna nóimeataí deirneacha is do bhíodar amach sna nóimeataí tosaigh. An-chreidiúint ansan do Pat Holmes agus a fhoireann.
Na Crócaigh, tá sé 11 nóiméad ó ar aimsigh siad scór agus sin an chúis go bhfuileadar chomh fada taobh thiar. Agus ar deireadh an ceann sin imithe amach, cic ceathracha cúig atá ann agus ag an stáitse seo le dhá nóiméad fágtha tá cúl ag teastáil uathub i ndáiríre, Eoin Brosnan imithe chun cinn fiú. Yeah, sé imithe isteach anois go dtí mbéal an chúil agus you know, beidh siad ag tiomáint caideanna arda isteach, níl aon, níl aon rogha eile acu is dócha, tá cúl ag teastáil uathu nó beidh siad amuigh as an gcluiche seo. So beidh sé seo ag imeacht isteach go dtí taobh an bháide.
Leis an ceann seo dhá sheoladh isteach ag Micheál Burns agus, bhuel, b'fhéidir easpa taithí agus muiníne a 'speáint ansin. Mol an óige a deir siad ach sin droch-chinneadh uaidh siúd agus é ar fóraoil. Ah, droch-chinneadh ceart agus an t-am nach mór suas. Bhí sé ceart aige é sin a chur isteach go dtí taobh an bháide ach níl sé ag féachaint go maith anois do na Crócaigh agus an-iarracht curtha isteach acu i mbliana agus beidh siad Chiarraí amach ach an-chreidiúint do Chaisleán an Bharraigh. Laoch na hImeartha roghnaithe agat Aodán Patrick Durcan ó Chaisleán an Bharraigh. Yeah, bhí sé deacair é a roghnú i ndáiríre. Tá siad ar fad tar éis cluiche maith a imirt mar fhoireann ach bhí sé tuillte aige is dóigh liom inniu.
Agus arís, líne cosanta Chaisleán an Bharraigh mar a bhíodar ó thús na himeartha, go han-mhaith ar fad. Ar ndóigh, caithfimid cuimhniú siar go raibh ar Cholm Cooper an pháirc a fhágáil agus cuma cén fhoireann thú féin má, imíonn d'imreoir inspioráideach, cumasach, tá sé an-deacair theacht ar ais. Yeah agus tá sé an-fheiceálach an tionchar a bhí ar an gcluiche tar éis do Gooch imeacht mar fiú amháin nuair a bhí sé ag imirt bhí dhá phointe aimsithe aige ón imirt agus bhí sé ag cruthú spás dó fhéin agus cárta buí ansin anois do Dáithí Casey agus is dóigh liom go bhfuil na cinn imithe síos. Tá sé an t-am beag mas caite anseo. i bPáirc Uí Mhórdha agus bhuel an bhfeicfidh muid Crócaigh Chill Airne ar ais arís ag an stáitse seo? Tá sé chomh deacair ag leibhéal na gclub dul ar aghaidh bliain i ndiaidh bliana, craobh chontae a ghnóthachtáil agus ansin do chraobh chúige ach seo chugainn Caisleán an Bharraigh, foireann nua ar an bhfód, bhuaileadar na seaimpíní i gConnacht agus tá seans anois anseo ag Barry Moran. Agus ar deireadh laoch na himeartha, Durcan, báite aige an darna cúl den chluiche agus sin é na himreoirí ó Mhaigh Eo i gcluiche ceannais na hÉireann. Agus caithfear an-chreidiúint a thabhairt dóibh mar sé Dónal Newcombe a thug an chaid suas chun tosaigh ar dtús, isteach go dtí Barry Moran agus nuair a thug sé go Patrick Durcan é ach iad a thiomáint chun cinn agus mar a dúirt ó chianaibh, thá siad amach chomh tapaidh is a bhíodar sa chéad nóimeat.
Aistear fada abhaile do mhuintir na Crócaigh Chill Airne ach m'anam go mbeidh lucht leanta Chaisleán an Bharraigh ag ullmhú don lá mór i bPáirc an Chrócaigh agus tá Enda Kenny le feiceáil anseo. M'anam go mbeidh sé le feiceáil i lár an aonaigh ar Lá 'le Pádraig. Sin é an fheadóg dheireanach séidte ag Cormac Reilly agus darna leath den chéad scoth ó Chaisleán an Bharraigh, ní raibh eatarthu ach aon phointe amháin ag an mbriseadh. Tá an Taoiseach sásta ach fuair imreoirí Mhaigh Eo dhá chúl sa darna leath, ó Tom King agus ó Patrick Durcan, agus chríochnaíodar go han-láidir ar fad le cúl agus cheithre phointe sna nóiméadacha deireanach agus, Tá sé tuillte acu a bheith i bPáirc an Chrócaigh ar an lá mór ach, i ndáiríre, Colm Cooper, briseadh croí arís dó agus, bhuel, bheadh sé go hiontach é a fheiceáil ar ais do na Crócaigh ach is deacair i ndáiríre a bheith ag treabhadh leat. An scór deireanach anseo, Caisleán an Bharraigh 3, 13, Na Crócaigh-Cill Airne 1, 11. Fós le theacht, ná deinidh dearmad, beo th'éis an chluife seo, Baile an Doire agus Naomh Uinsionn ó Pháirc Esler in Iúr Chinn Trá. Ag a cúig a chlog a bheidhs an caitheamh isteach. Sin é beidh sé ina cheiliúradh i gCaisleán an Bharraigh ach m'anam go bhfuileadar ag cuimhniú go bhfuil lá mór eile os a gcomhair ach tá jab déanta ag Pat Holmes agus ag na himreoirí ar fad. Agus sin é ár gcuid ó Pháirc Uí Mhórdha i bPortlaoise, an jab déanta ag Caisleán an Bharraigh.